siga tɛ na ko dugubila ka fisa ni laadala wuli ye radio bɛɛ fɔ international ka fara kunanja badabada tɔn page lajɛlibagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw danse aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaruyaw farikoloɲɛnajɛ kan o kɛnɛ o sanfɛ nin y'an sigilen o kɛnɛ o sanfɛ an b'a ye k'a fɔ an bɛ kuma fɛn minnu kan bi sa o ye k'a fɔ éliminatoire coupe d'afrique u17 ni zone ufoa a an b'a ye k'a fɔ ale baara kɔni bɛna daminɛ sisan sisan sisan sisan bama ɲare a bɛ dɔgɔkun a bɛ n'a ka surun dɔgɔkun fila la an b'a ye k'a fɔ tirage tun kɛra mali la yan nɔ bakuruba filaw kɔni sigira n suma sisan an b'a ye k'a fɔ baara kɔni n'u bɛ don mali ani liberia u bɛna ta kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ sa stade mamadou konaté la mali denmisɛnninakaw olu kɔni o ko don an bɛ kuma o kan bi tilegan o kɔnɔna na ka bɔ sa ligue européenne des champions ale fana tile filanan n'o deuxième journée ale fana matchw tanna k'u ban kununko o kɔnɔna na paris ale barça tun bɛ ɲɔgɔn na a kɔni ma bɔ minɛn fɛɛrɛlen Barcelonakaw olu kɔni o ɲɛ an bɛ kuma ninnu kan bi sa tilegan o kɔnɔna na an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw bisimila aw ka page kunnadi o sanfɛ ani aw ka radio sugandita ani aw ka radio mandi o sanfɛ an bɛ laseli kɛ studio bɛɛ fɔ international ale kɔni o kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ nin y'an sigilen aw ka farikoloɲɛnajɛ dɔgɔkun kɔnɔna kibaruw o kan an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ don eliminatɔri olu kɛnɛ kan n'an taara eliminatɔri kɛnɛ kan sisan an bɛ taa musolakaw olu kɔni fan fɛ mali musolaka denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san tan ani wolonwula kan an b'a ye k'a fɔ olu ka coupe du monde eh, o ɲɛbila baaraw donc eh, mali sen kɔni tun bɛ o kɛnɛ kan nka kɔni ma ɲɛ mun kɔ mali musolakaw u kɔni sen bɔra kɛnɛ in o kan donc ka da ka kuncɛra ni forfait kɔni o ye an b'a ye mali musolakaw dɔgɔkun jan tɛmɛnen na u ni kongo u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ donc musolaka minnu si tɛ tɛmɛ san tan ni wolonwula kan olu le ko don ni rd kongo n'o ye zaïroisw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ a kɛra kelen ani kelen an b'a ye k'a fɔ kadijatu eh, jabate ale ko ye mali ka celu kelen ale k'o sɔrɔ ko halaki an b'a ye k'a fɔ eh, kongolaw olu ka jɔ kɔni kɔnɔna na an b'a ye o match kɔni kuncɛlen kɔ donc waati min na mɔgɔw sigilen b'a la ko labɛn bɛna kɛ k'u kunda kongo jamana kan an b'a ye kɔni a jirala k'a fɔ ko mali musolaka denmisɛnnin ninnu k'u tɛna se ka taa kongo jamana kan bilen ka ka kɔni bɛna kɛ forfait o kɔni ye donc mali tɛna se ka ye kɛnɛ kan wa bɛɛ kɔni kibaw kibaruya surunmaw na a jirala ko visa de kɔni ma sɔrɔ ka di ninnu kɔni o ma donc a kɔni kɛlen ka mɔgɔw dabali ban fɔlɔ pour le moment nka siga kɔni tɛ mun na Mali musolakaw u tɛna se ka taa Kongo jamana o kan bilen ka se ka taa match retour ko tan o b'a jira n'u ma se ka taa donc u kɔni bɛ sen bɔ a la donc RD Congo ale bɛ tɛmɛ ka taa ɛɛ turu nataw o kɛnɛ kan n'an bɔra musolakaw fɛ sa an bɛ na denmisɛnninnakaw fɛ an bɛ to denmisɛnninnakaw fan fɛ toujours ɛɛ cɛ cɛlaka minnu si tɛ tɛmɛ san tan ni wolonwula kan olu fana ka ɛɛ Coupe d'Afrique ɲɛbila baaraw n'an k'a ma ko éliminatoire ni ala sɔnma o baara fana bɛ daminɛ san san an b'a ye k'a fɔ bamakɔ yan nɔ an y'a fɔ cogo min na depuis dɔkun tɛmɛn na bakuruba fila o kɔni de sigira donc bakuruba fila kɔnɔna na o kun tɛ dɔwɛrɛ bakuruba fɔlɔ mali liberiya ganbi jinɛ bisaw eh, bakuruba fila na sa sɛnɛgali seralon eh, moza eh, seralon moritani ani gine konakiri donc o jamana eh, seegin an b'a ye k'a fɔ tirage kɔni kɛra an b'a ye k'a fɔ ni jamana ninnu tarata tɛmɛna sa n'o bɛnna maridi ma an b'a ye k'a fɔ Sierra Leone ka fara Sierra Leone ale kɔni ni Mauritanie donc olu kɔni ni ani Liberia an b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ tarata nata olu kɔni sera Bamakɔ yan nɔ an b'a ye k'a fɔ an b'a jigi a kan ko délégation yɛrɛ bɛɛ sera Bamakɔ yan ka d'a kan déjà baaraw bɛ daminɛ sisan sa an b'a ye stade Mamadu Konate ale kɔni kɔnɔna na mali ani liberia an bɛna ta kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ denmisɛnnin si tɛ tɛmɛ san tan ni wolonwula kan olu ka coupe d'afrique o ɲɛbila baaraw n'an k'a ma ko éliminatoire eh, kɛrɛnkɛrɛn na zone ufoa a donc n'o y'an ka zone o kɔni ye donc o baara kɔni bɛ daminɛ nin cogoya la ni ala sɔnma a bɛ taa kuncɛ fo nin kalo in tile tan ani seegin mun mana bɔ a la an bɛ o lase maaw ma degeni karamɔgɔ tɛ maa wɛrɛ sa kɔni denba mamadu tarawele donc hali n'a sɔrɔ a kɔni bɛ ka a bɛna nin baara kɛ ni cɛden minnu ye an kɔni ma se k'olu sɔrɔ nka siga kɔni tɛ mun na mali ani eh, liberiya an bɛna ta kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ sisan eh, stade mamadu konate ale o kɔnɔna o kɔnɔna ka fira k'a fɔ baara ninnu u bɛna kɛ stade mamadu konate ale ni stade wɛzɛn kulubali la fo ka fara stade eh, mamadu jara h ale kɔnɔna na kulikɔrɔkaw fɛ yen ale kɔni ni eh, lycée bɛn umar si o kɔni kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ baara ninnu taabolo o kɛyɔrɔw kɔni o ye donc o ye o cogoya ye N'an bɔra o la sa an bɛ taa mun kɛnɛ kan o ye k'a fɔ an bɛ don an ka kulobu olu ka lahala kɔnɔ na donc stade malien de bamako joliba athlétic club de bamako olu bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa donc olu bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa ɛɛ ɛɛ ligue des champions ale kɔni coupe de confédération n'o ye coupe caf ye olu bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa o la kɛrɛnkɛna ligi la stade ale bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa eh, caf la joliba bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa an b'a ye k'a fɔ u y'u ka match retour kɛ dɔkun tɛmɛn na bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛna samedi tɛmɛni ani jumasi tɛmɛni u kɔnɔna na samedi don na sa an b'a ye k'a fɔ stade 26 mars ale kɔnɔna na stade malien de bamako ale tun bɛ ka as tempête eh, mocaf ka bɔ eh, Centrafrique ale tun bɛ olu bisimila an b'a ye k'a fɔ match retour o kɔni banna fila ani kanagolo ka taa stade ale kanu na an b'a ye k'a fɔ ma match aller tun banna duuru ani fu eh, retour la stade tilala ka fila ani fu k'u la donc o b'a yira k'a fɔ stade tɛ fila in donc balontan bɛ stade ale b'a ka tikɛ sɔrɔ ka taa deuxième tour o kɔni o kɛnɛ kan ni ala ka jɛ ye n'ala sɔnma deuxième tour yɛrɛ sa k'o bila ka suma a dɔ la k'o cɛ man ɲi walima dɔw ko k'o tere ka jugu kumadɔnw bɛnna o kan an b'a ye k'a fɔ match retour la sa o kɔni bɛ kɛ deuxième tour deuxième tour plutôt n'ala sɔnma stade malien bamakɔ ale ni fc nouadhibou ka bɔ moritanikaw fɛ yen olu le kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnma baaraw bɛ kɛ kalo tile tan seegin n'o ye dɔgɔkun nata kunɲɔgɔn o kɔni baaraw bɛ daminɛ o la stade ale kɔni b'a ka tagamaminɛnw ta ka taa moritani jamana o kan donc n'ala sɔnma match retour o bɛ bila ka bamakɔ yan na k'o makɔnɔ donc o kɛra samedi ta sa jumasi an b'a ye k'a fɔ joliba ac ale fana kɔni ni nigeriaw tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye coupe caf o hukumu kɔnɔna ye joliba ni abia wari warriors ka bɔ eh, nigeria olu tun bɛ ɲɔgɔn na balontan banna kelen ani kanakolo ka taa joliba ac ale kanu na sanga bi sabanan an b'a ye k'a fɔ raye sise ale bɛ joliba ka celu kelen ale b'o sɔrɔ k'o halaki nigeriaw olu ka jɔ kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ balontan bɛ ban o kan depuis sanga bi sabanan balontan bɛ kɔni u b'a da tu la ka da jaba la a bɛ ban o kelen ni karangolo kan donc kuma caman t'a la o kelen ni fu la joliba b'a ka tikɛ sɔrɔ ka taa deuxième tour o kɔni o kɛnɛ o sanfɛ o y'a sɔrɔ match aller la sa o kun banna kelen ani kelen joliba ni eh, ni club in u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka nigeriakaw olu kɔni fɛ yen nɔ N'ala sɔnma deuxième tour in na sa joliba ale kɔni ni burukinabe olu le kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na usfa usfa ka bɔ burukina joliba ac ale n'olu le bɛna ta kɛ ɲɔgɔn tigɛ match aller bɛ kɛ burukina match retour o bɛ kɛ bamaɲare yan nɔ donc laɲini tɛ dɔwɛrɛ nin club ninnu fara fila sigilen tɛ an b'a ye k'a fɔ u bɛ ka labɛn kɛ cogo min na ka se ka nin match aller ni retour ka sebaaya sɔrɔ a la ka d'a kan match fila la donc n'u sera k'o sebaaya ɲɛnamaw sɔrɔ u bɛ don phase de poule u kɔnɔna na donc an b'a ye k'a fɔ labɛnw kɔni bɛ senna ni club olu fan fɛ wa an b'a ye k'a fɔ u bɛ ka dugawu fana kɛ mɔgɔw fana ye donc u fana ka slogan tɛ wɛrɛ dɔwɛrɛ ko mɔgɔw ka bɔ ka taa u dɛmɛ nin baara in kɔnɔna na cogo min na ka da ka match ninnu fɛɛrɛ club ninnu yɛrɛ jɔlen bɛ n'a bɛɛ ye jamana y'a jira k'a fɔ ko club ye club privéw ye olu tɛna dɔrɔmɛ d'u ma bilen donc an b'a ye k'a fɔ fédération malienne football ale fana y'i mab'u la ɲinan ɲinan ta in fana na donc ale fana ma se ka dɛmɛ ɲɛsin u ma ɲinan ta in o kɔnɔna donc o b'a yira k'a fɔ clubw jɔlen bɛ n'u ka fɛn bɛɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jama ka se ka bɔ ka taa ka taa nin club ninnu dɛmɛ u ka baara la cogo min na u bɛ se k'u jɔ ni match ninnu musakaw olu ye cogo min na n'o ye stade malien bamako joliba ac donc o ye o kɛ cogoya ye donc an y'a fɔ cogo min na éliminatoire eh, coupe du monde eh, 2026 n'a bɛ kɛ mexique eh, canada ale ni états unis d'amérique ale fana zone Afrique donc n'Ala sɔnna nin dɔ ɛɛ nin dɔkun in na a match ɛɛ match de poule n'Ala sɔnna olu bɛ kuncɛ donc ko fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen b'i kunyanfan jɔrɔ ɛɛ Mali ale kɔni sen bɛna ye fɛngɛ in na éliminatoire in kɔni na hali n'a sɔrɔ Mali garisigɛba t'a bolo ka se ka qualifier coupe du monde ale kɔni nata kɛnɛ kan n'Ala sɔnna an b'a ye k'a fɔ araba nata n'o bɛ kalo tile seegin o ma Mali ani Tchad u kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna a bɛ kɛ tchadkaw olu kɔni fɛ yen kɛrɛnkɛrɛn na stade maréchal idriss déby itno ale kɔnɔna na a bɛ kɛ yen nɔ tchadkaw olu kɔni fɛ yen nɔ araba nata n'o ye mercredi nata o kɔni o ye mali ni tchad bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'o kɛra araba nata sa dimasi nata an b'a ye k'a fɔ mali a bɛn'a ka mati laban kɛ bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛn na u ni centrafrique u de kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc ka se ka nin baara ninnu kɛ cogo min na a bɛ kɛ dimasi nata kɔni Eh, kunɲɔgɔn na donc eh, n'o bɛ kalo tile tan ni fila ma donc mali ni madagasikari u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ yan nɔ 19 heures wagati tom saintfiet donc ale kɔni n'a ka cɛdenw olu kɔni eh, lisi kun makɔnɔna olu fɛ bi donc an kɔni ma kibaruya sɔrɔ lisiko kɔni na kosɛbɛ donc gɛlɛya kɔni bɛ lisiko la k'u lase donc n'ala sɔnna kuma kɔni ye mun ye kalo tile seegin kalo tile tan fila nata mali kɔni bɛna mati fila kɛ coupe du monde kɛnɛ kan donc nka hali n'a sɔrɔ garisigɛba t'an bolo k'a d'a kan e, mali ka qualification t'a yɛrɛ bolo kɔnɔ bilen jamana caman de bɛ yen fo mali ka sigi n'a ye olu bɛɛ ka se ka ci cogo min na donc a bɛ taa se fo jamana naani ɲɔgɔn ma mali bɛ sigi n'a ye olu ka mati fila nata olu kana seba sɔrɔ o fila si la donc wa an ta fila an k'o fila fana gaɲi dɔnku n'o kɛra cogo min o ko mana kɛ cogo min na ni garisigɛ sɔrɔla dɔnku sira kɔni janyana wa sira gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ eh, nin waati na mali balontannaw kɔni bolo an bɛ se ka kibaruyaw kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ ligue européenne des champions ale fana kɔni baara kɔni kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔ n'o y'a tile filanan ye dɔnku ligue des champions na sisan maridi tɛmɛnen na an b'a ye k'a fɔ kairat almaty ale tun bɛ ka real madrid bisimila 16 heures 45 wagati real bɛna seba sɔrɔ real bɛ taama ka taa seba sɔrɔ olu kan f'u ka so duuru ani fu o samedi don o mardi don kelen na sa Galatasaray ka bɔ Turki ale tun bɛ ka Liverpool bisimila o match fana banna kelen ani kanangolo ka taa Galatasaray ale kanu na donc an bɛ k'a fɔ Victor Osimhen ale yɛrɛ b'o celu kelen don le Nigérien donc ale b'o celu kelen don Liverpool kun a tɛna se ka égaliser donc o mardi don kelen na sa Atletico Madrid ale kɔni bɛ Eintracht Francfort ka bɔ Allemagne ale b'o bisimila a bɛ duuru ani kelen a b'o kɛ o la donc an bɛ k'a fɔ bɛɛ kun sigilen don ka balontan min makɔnɔ Ligue des Champions na ɛɛ o kɛra n'ala sɔnna o kɛra kunasini n'o bɛnna arabadon ma barisa ale kɔni ni paris saint-germain olu tun bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ tun sigilen ka mati makɔnɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kɔni ma ɲɛ mun kɔ paris ale taamana ka taa barisa tɛgɛ ta fo a yɛrɛ a fa du kɔnɔ a somɔgɔw bɛɛ sigilen ɲɛna fila ani kelen an b'a ye k'a fɔ paris a y'o kɛ barisa a y'o kɛ o la dɔnku an b'a yira k'a fɔ paris yɛrɛ ale degekaramɔgɔ n'o ye entraîneur ye o ye barisa yɛrɛ degekaramɔgɔ kɔrɔ ye dɔnku o b'a jira k'a fɔ ko paris ani barça u kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ paris bɛ seba sɔrɔ ka fila ani kelen ala sɔrɔ nin kulu fila bɛɛ lajɛlen ka balɔntanna caman bɛ yen olu tun bananen don kosɛbɛ barça fanfɛ i n'a fɔ gavi rafinha fo taa se joan garcia n'u ka jɔkɔlɔsiba ye paris fana fanfɛ vitinha barcola ale kɔni a tɔw caman donc olu kɔni tun tɛ kɛnɛ kan donc o kan ma ɲɛ min kɔ paris bɛ seba sɔrɔ fila ni kelen barça kan ka se ka kuncɛ kunu arabadon kelen na sa villarreal ale ni juventus a banna fila ani fila ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ manchester city ale fana ni monaco fana banna fila ani fila an bɛ se ka mun da arajo bɛɛ fɔ international ale lamɛnnibagaw olu tulo kan ani ka fara kunnadiya barabaratɔn page hɔrɔn ale lajɛlibagaw ka ɲɛmadali fɛ an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan k'u lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na o kɔni ko ye nin ye an b'a fɔ a ni ce a ka lamɛniko ɲuman na a ni ce a ka ɲɛmadali la ni ala sɔnma juma nata an bɛ kibaru wɛrɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu lase aw ma